Hello ụmụnne m ụmụnne m ashị m la amụka nwoke la ọ tụgharịa mee onwe ya nwaanyị ị ma la elewe anya ihe ele omelala anyị ọ dụghọkwala mma mgbe ị hụrụ nwoke ọ dụ ka nwaanyị lekele ka ịla ndụ lekele ka ịla nga kwa ịhụrụ ihu akwa ịhụrụ ile anyị hụ Bobrisky ka ọ kwu shị la ya wụ the queen ọ shị la ya wụ mommy of Lagos ee ka ọ la mommy Bobrisky lọkata mommy wa m Bobrisky ịla mommy onye onye ka ịla mommy you can't mommy me because ama m ole ekwu utulola agadaw ọ wụ ihe arụ ma anyị la support ihe adụghị mma ihe adịghọ mma shị la ihe ọjọọ bụ ihe ọjọọ shị la ọ wụ ihe adịghọ mma ị nwere onwe enwekwarala m onwe m ashị m ka m bịa taa ka m kwuo because ụmụazị ụmụ nwoke amụcha ahụrụ ya ebido ememe esemeseme esemes nwoke ahụ ṅụọ nwaanyị emebe ejie ha hafụzi ya nwaanyị ji ewe onwe ha ihe a adịghọkwa mma anyị ashị ehekwe onwekwe mma ashị maka eji okwu ya kpọọ ụka ọchị eji okwu la VDM bidori ịghọta gosi ala egosi igbo ọdụ ka ala ashị la ala akụghị ihe ee eh, la akụbela ọkụ ya ka o si enweta nnukwute ego ma ma Bobrisky lọ lọ online niile ebu ndị mmadụ ego amagbo m lola ebu ego ọ lọ online niile ebu ndị o buru ọ akwụghị mgbe o ji ha akwụọ mbọ nwere ego enweta wee kwee ka fake life fake life people mma ebu and ụmụazị kịta wee leke anya shi yes na ihe ahụ ọdụ mma ha agabidola eme fake life la adụla mma ekwele ka mmadụ rahuo ekwele ka mmadụ rahuo maka na ịma la ụmụazị ị la-akụziri nwata ofu nwata na-asụ nsụ na-eme uh, uh, uh, before before you know it ezuo ịtọ la ise la class ọ ya ka m ji bịa ka shị ka m bịa kwuo ịbụrụ onye igbo amụka shiri ike ị wụrụ nwoke imebelekwe hesi hesi emebelile ọ dụghị mma imebelekwa ka i were bịa kpata ego ihe ọjọọ bụ ihe ọjọọ ihe adịghị mma bụ ihe adịghị mma eji ihe ọjọọ akpata ego eji ihe ọjọọ akpata ego ọgba ka nwaanyị la ọgba ọgba mmadụ ọghọ nwaanyị ọgba nwoke ọghọ ọgba nwaanyị ọghọ nwoke ụmụ nwoke ụmụ nwaanyị le ole ka ụlọ ụmụ kere mma eme ka ụmụ nwoke ee eh, ụmụ nwoke wọtisi nje ọnụ nnọwụ nsogbu ulu nje ihe wụ nsogbu oke ịchụ ego la akarị ya ala achụ ka esi achụ ego ụfọdụ kwa achụta ha chịkpara jechie la otele nwaanyị ọ chịtaghala owuru je mee ejie ha aghalaghachi iji la otele nwoke na ọka wee otele nwaanyị ịka hue nchere la otele nwaanyị ịṅụba mana nke otele nwoke na-eme mmadụ ebebe akwa agbanyekwere ihe m na-ekwu achịkwa m bịa gwulu ya omenala anyị dụkwala against ọdụ ụgwọ support ọkwali ememe enwụrụ e nwa nwoke mmemme ka nwaanyị ọlawa eze were echi echichi were ire gụọ eze ụlọ